obi igbo mma mma nụ mụ bụ dr chinyere abịakwutegokwa unu n'ụbọchị nke tata ka anyị sie nri ihe anyị nwere n'ụbọchị nke tata bụ ịgwọ abacha nke ndị be anyị na-akpọ jigbo mụ na nwa m nwoke ga-agwọrọ unu jigbo a n'ụbọchị nke tata n'ihi na ya nwa bụ eze jigbo o nyegidego m nsogbu mummy keekwanụ mgbe anyị ga-agwọ jigbo keekwanụ mgbe anyị ga-agwọ jigbo m sị ya o rugokwa na omume taa anyị ga-agwọ ya mana ihe dị oke mkpa na jigbo anaghịkwa ete aka agwọcha ya ọ ihe onye bịagodu na be gị tupu ị na-ama ihe na-eme jigbo adịghịkwa onye ọbụla eririwe ya ihe ejikwa na agwọ jigbo a eburo ibu m ga-abịazi ka m gosi unu ihe eji agwọ ya na kwanụ otu esi agwọ ya ga-ejikwa ya bụ jigbo bụ abacha akịdị ụtazị aṅara crayfish nnu ihe eji atụri nri a na-akpọ stock cube na bekee azụ ose eghere eghe ogiri na mmanụ anyị sie akịdị anyị anyị ga-ebu ụzọ tụcha ya ka anyị wepụcha okwute maọkwanụ afịfịa dị na ya maka ị mara ọ gaghị adị mma ị na-eri nri ị na-atata okwute ma ọ bụkwanụ ịtata aja ọ na-aka mma ka ijiri nwayọọ tụpụcha ihe niile na-ekwesịghị ịdị na ya anyị makwa na akịdị bụ ezigbo nri na-edozi ahụ ọ dịkwa na ya na agwa na-enye ofu ụdị ihe na ahụ akịdị dị ezigbo mkpa ọkwa ya ka anyị ji akwalite abacha anyị ka n'ihi na ọ dị mkpa na ịgwọcha abacha abacha ga-enyekwa gị ihe niile nri na-enye ihe niile zuru oke akịdị na-enye ihe a na-akpọ protein ka anyị tụchachara akịdị anyị anyị ga-asakwa ya sinye ya n'ọkụ ka o yee mmiri ọkụ anyị sụrụ anyị ga-agbanye ya n'ime abacha gbanye ya n'ime abacha ka abacha ka abacha anyị derie anyị gbanyechaa mmiri nke a anyị ama ahapụkwanụ ya ka o derie dee ezigbo odide maka ọ na-adị mma ị na-ata abacha ọ ma nwụnacha anwụnacha itinye ya mmiri ahụ ebe nkeji abụọ maọbụ atọ ịzapụ mmiri wụnye zanye ya na sieve gị zanye abacha na sieve ndị anyị anyị ga-ebido kwanyewa ngwongwo anyị niile n'ime abacha ka anyị gwọọ ya tupu ịgwọkwa abacha gị ị ga-akwọ aka gị ọfụma maka aka ka ndị be anyị ji agwọ abacha ya mere na ọ ji dị oke mkpa na ịkwọkwara aka gị ọfụma tupu ibido ihe etinyego m abacha m n'efere abacha m ejudokwa n'oyi m ga-abịakwa bịa gbanye ya mmanụ gbanye ya mmanụ were aka gwọkọta akịdị na mmanụ anyị ọ na-adịkwa mma ị chọrọ ịgwọ abacha ka iji mmanụ a ka mere ọfụ maka mmanụ ọfụ na-enyekwa abacha ụsọ pụrụ iche dị iche jirikwa ezigbo mmanụ ezigbo mmanụ ị ga-atụgharị ya tụgharịa ya nke ọma ka mmanụ na abacha anyị gwọkọta ọfụma ị chọrọ na-atị ụfọdụ ebe

ka anyị tinyechakwa stock cube anyị anyị ga-emepekwa ogiri anyị tinye ọrọkwa onye ọbụla na-eri ogiri ya na ya ọ na ị dị eri ogiri i nwee ike ịhapụ nke a ogiri na-esikwa ajọ isi mana ọ na-enye nri ụtọ pụrụ iche anyị na-eri ogiri ọfụma ama m na mgbe anyị na-etokwa mgbe a mma m ha na-etinye ogiri anyị asị ya ke ihe wụ ihe a na-esi n'ebe niile ọ sị anyị chere na mgbe o sicha na anyị ga-enweta ụtọ ya na nri na otu o si esikwanụ awụrọ otu o si atọ na nri ụtọ ya dịkwa ezigbo iche anyị ga-ayanyezikwa crayfish anyị anyị yanye ya anyị atụgharịkwa ya anyị atụgharịchagokwa crayfish anyị ga-etinyezi ose ose a kwọrọ akwọ ozugbo anyị etinyekwa tụgharịa ya ose a da afụ ụfụ ka o nye ya ka ụtọ ya pụtakwa iche ka ahụwe ya n'ọkụ ọfụma anyị ga-efechanyezi nnu fechanye nnu nke na ozugbo anyị ga na-efechanye obere obere anyị achọkwa ka nnu m ga-abịazikwa tinyezie akịdị m yanyezie akịdị n'ime ya ọ wụrọkwa onye ọbụla na-achọ itinye akịdị na nke ha kama ihe a wụ otu ndị be anyị si agwọ nke anyị dịka m si gwa unu na mbụ m ga-ejizi eku kugharịa nke a ihe nwa asarụkwa ọkụ ọ na-afụrụkwa sọsọ ihe na-egbu oge na ịgwọ ya bụ jigbọ bụkwanụ akịdị isi akịdị ya bụ na tupu isiwa ịgwọwa jigbọ gị ọ na-adị mma ka i buru ụzọ sichagodu akịdị gị ka o yee ọ na-erukwa otu awa karịa iji si akịdị nke a ka o dee ede ama m unu na-afụkwa ihe na-eme ebe a ya jigbo adịgokwa ọzịkwa anyị tinyewazi aka riwe ya ịfụkwa etinye m ya aṅara m tinyekwa azụ a m ghere eghe n'elu ya tinye ụtazị m benyekwa ya yabasị nwekwa ndị ada eri yabasị nwekwa ndị ada eri ụtazị nke ọ na-ada eri ị nwekwara ike iwepụ ya ị nwekwara ike iri sọsọ ya nwa wụ abacha ya bụ jigbo otu ahụ ị chọkwara itinye ya ihe na-amasị gị o nwekwa ndị na-etinye ụmụ kịrịkịrị aṅara ma akwụkwọ aṅara otu ọ na o si masị gị iriwe otu ahụ m ga-abịakwa bịa tinye aka ka m makwa na ihe m sikwa ọ dịkwa ka ọ dị n'anya o ruo na omume ka anyị nwazianụ makwa ma anyị apasịkwara ule anyị enweghị ihe ọzọ m ga-agwa unu kama na jigbo a iricha ya aṅụọ mmiri ya wụrụ ebe enwe nkwụ ọcha ma ọ pamị ijiri nkwụ ọcha nuda ya gadị naanị ka ọ dịwa mgbe ọzọ ndewonu